Omega, sin an chaid isteach. An beart déanta ansan istigh ag Ben Ó Corcora. É siúd ag gearradh isteach lena dhorn, an bhfuil san thairis an trasnán. Tá go deimhin. Is féach an bhfuil an chaid aige. Tá ó Chormac Mac Gabhann thar n-ais ag Ó Corcora arís lena chiotóig agus sin iarracht an-bhreá ar fad ar fad. An dara buíochas le Jonas Brice tabhairt fé lena chiotóig agus sin pointe an-bhreá ansan ag an bhfear lár páirce, Darragh Ó Gríofa. agus ag gearradh isteach an babhta áirithe seo Justin Ó hÉallaithe, Ó hÉallaithe, brú á chur air lena chiotóig an ceann san buailte agus an chéad scór tráthnóna. Sin go Ó Dochartaigh, Ó Dochartaigh isteach i dtreo an lántosaí ana-ghabháil ansan istigh, brú á chur air má tá an ceann san buailte íseal, sábháilte ag an mbáideoir ach é ar an dara iarracht. idir an dá stua, é fachta thar n-ais arís aige, sleamhnaithe chun talún má tá, an ceann san buailte ag Éamonn Óg Ó Donnchú agus an ceann san seolta thar an chliatháin. Sin pas gleoite isteach idir beirt chosantóir, an ceann san buailte agus an ceann san buailte thairis an trasnán ag Dylan Ó Dochartaigh. An bhfaighidh siad rud dá bharr acu, Pilib Mag Fhearaigh, an pas. ó Éamonn Óg ansan, an ceann san críochnaithe sa bháide ag Clann na nGael. Á marcáil anso agus ar dhuine acu tá Seán Óg Ó Tiarnáin, Ó Tiarnáin, Ó Céilleachair gafa isteach thairis agus raspar de bháide cheana. Anois na truslóga tógtha aige, an ceann san buailte aige ach an ceann san buailte gan cháim thairis an trasnán agus, bhuel, Anois, sin pas a d'fhéadfadh a bheith dainséarach, é fachta ag Éamonn Óg istigh, Éamonn Óg ag casadh, á bualadh, an ceann san, thairis an trasnán agus sin ceann dos na pointí, a chur thairis an trasnán go háirithe agus cóir láidir gaoithe aige, an ceann san buailte aige, an ceann san buailte thairis an trasnán, tá sé pointeáilte, tabhair fé ndeara, na caide buaite thar n-ais, sin píosa breá scil, tá siad ag gearradh isteach anso, Cill Chomáin, tá seans ar bháide acu ana-shábháil ag Ó Gríofa agus bhí sé go láidir anso, saol ansan go dtí Tomás Ó Dúill thar n-ais ag Ó Corcora, é siúd ag féachaint i dtreo na spéice. Má théann san thairis an trasnán, ba cheart medal a thabhairt don bhfear óg san mar sin. Ana-phointe ón bhfear dainséarach arís, Ó Corcora, é tugtha uaidh aige. Ó Dochartaigh isteach go Mac an Mhí agus an ceann san thairis an trasnán agus an seilbh buaite thar n-ais arís. Mac an Mhí, an ceann san uillinn ana-ghéar agus chuir sé thairis an trasnán. do dhroim san i dtreo Uí Mhaoileoin, ach an bheart déanta aige air, é féachaint i dtreo na sprice, an ceann san buailte aige agus an ceann san seolta thairis an trasnán ag Ó Maoileoin, agus siad báid ag gabháilt leis seo, Eoin Ó Gríofa istigh i mbáide Chill Chlann na nGael agus é a thapadh d'aoil ar dalladh, agus an ceann san, bhail, ba dhó' siad Clann na nGael a fháil dul ar an ionsaí anois, díreach ón gcic amach. Tá siad ag gearradh tríd anso, d'fhéadfadh san a bheith dainséarach fós, agus pointe thairis an trasnán, an. agus Clann na nGael, mar a deirim, i gcluiche ceannais an lae amáirigh. An scór deiridh anseo i Ráth Chairn, Clann na nGael 3, 12, Cill Chomáin 1, 11.